okay amụ ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede o nwere ndị Zeus family eh? o nwere ihe a bịa atụta 100 and 20,000 sị m wetakwala

ka o je nọba nkịtị eh? so na ebe a ah, a tụtala ya ọ kwa agwaghị gị 120,000 Thank you.

Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ eweta ị ma na amago kwesịrị a tụtala ya 1 million 4 something yes mana ihe wetara ya bụ 1 million 2 because na ọ that first woman nwaanyị pure water bụ ihe kpatalụ anyị ji fịa so m ka ya-eje fụ that woman m sịkwa ebe unu si weta amarọ m ihe mma gwuru amarọ m akụkọ amarọ m ka the money si wee dị amarọ m ndị tụtalụ gị ego anụnwa ụfọdụ n'obodo oyibo na-alụ ọrụ ugbo ụfọdụ na-ele pure water mana ọ your condition me e ji wee nye gị ya so ị fụ na ọ ife ị yọ chi ka ọ mee. maka ọ bụrụ na a sị na ị na- na di gị mụ ị na-apịtọ mpịtọ o nwe ike m fụ gị mmụọ m ama anabata ya Ehe. so

na-elụzi nke unu na-eli eli just ọ bụrọ ife ibe akwa ọ ife ị ya-ekenelụ Zeus family ee na ihe m na-ekwu ego e ji n'aka a na-adịghị adọpụlụ adọpụlụ o nwerọ ihe o zu maka ị bịa na-ele ya anya na-asị na ọ ka i libe ya ọ ya-agwụ so this thing ihe eme bụ condition e ji nye gị ego a bụ na in next 3 months anyị abịa ka a mala ife ị zụpụta ọ ya bụ the condition so ọ bụkwa mmadụ nọkata ọ sị gị ị tabazi anụ ị tọ na Chukwu emego gị eze O, mba ị malụ ka i si e-live before you humble yourself you live like that maka na Bible sị na mpako na-ebute ọdịda ọ kwa ị nụ ihe nne ọ ife ị yọ chi ka ọ meere gị ọ bụrọ mụnwa mere ya maka ọ bụrụ na ọ mụnwa na-eme ya m were ego a m je kwụọ ndị m ji ụgwọ ụgwọ ọkwa ị fụ mmadụ onye na-ayọ m ego but you are the chosen one o nwere ike ị marọ na ọnwụnwa anwa oge ị na-across main road o nwere one small girl ị cross main road mana o nwere ike uche gị ama adị anọ m na moto fụ gị ị cross ya main road n'iru plaza that day so ị fụna na chukwu dị emeli ya na ọ bụla mmadụ ị kpọrọ m ị marọ m ejekwana gote foonu mmadụ asị na ọ ka ị na-afụ m na tiktok o nwere ihe iji efu m eme

Mee nke a si na ya mebe expenses.
Thank you. Thank you. Mebe expenses. Ewele nya kịta nye onye POS. Ehe, nke a abụkwana ihe eji akwụ ụgwọ ụlọ. Mba. Ma ọ bụ anọkata na ị fụ ofu ị ma na ụmụ nwoke dị awọ. Ị fụ ofu agadi nwoke ọ gala na bịa na-ewegharị amụ n'iru ị sị na chi nsi dị gị nwụ na obi ebele ga emekwuo ya ọkwa ego a ka ọ na-ede ọ bụkwa na like ka ị makwa ife ego ole ka ị na-eleta na pure water a day 1000 ka ị eleta a day wee na-azụ ụmụazị so lapụ na one million naira i pray in the name of jesus christ ego a ya multiply ma mkpesịkwa ọta ọ na nzọ ụkwụ na be gị site ka ife ọma ya ebido nke a ka ị ya eji maa na chukwu dị ekworo pụkwa n'obi maka chukwu na-eme ife sọrọ ya ọ gịnwa mere ya